ndewonụ igbo ndị ọma m ji eme ọnụ ọ ka bụkwa m oji ndidi amaka chinyere asụsụ igbo ga-adị unu ewena iwe maka na kamgbe ụbọsị gara aga ọtụtụ ụbọsị gara aga abịabekwaghị m bịa kụzie maọbụ kọọlụ unu maọbụ gwa unu ka o si eme biko unu eweluna m iwe o nwere ihe melu ede ji wee bee nwii nke m apụghị ịbịa kọwa ebe a maka na igbo si na a kọwa ka e siri wee gbaa abanị ọ wụla akwa nni na-atụfughị oge ka anyị kọọ n'ubi onye anyị bịara ụbọsị nke taa abịara m ka m kụzie ihe nwa bekee na-akpọ phrase phrase ka nwa bekee kpọlụ ya igbo nwere ihe ha na-akpọ ya igbo nwere ka ha si akpọ ya ya bụ igbo na-akpọ ya nkebi okwu ma ọ bụ usoro okwu gịnị bụ nkebi okwu a ma ọ bụ usoro okwu nkebi okwu bụ okwu erughị n'isi nkebi okwu anaghịkwa enwe ngwaa nkebi okwu anaghị enwe nghọta zuru oke ọ bụ eziokwu na nkebi okwu na-adị ka ahịrịokwu mana n'ezie ọ bụghị ahịrịokwu nke ọ na-abụ nkebi ahịrịokwu n'ihi na o nweghị nghọta zuru oke o nweghịkwa ngwaa nke o ji eru n'isi ọ ya mere e ji akpọ ya nkebi okwu okwu na-erughị n'isi okwu na-enweghị ngwaa okwu na-enweghị nghọta zuru oke ọ ya ka igbo bụ igbo na-akpọ nkebi okwu ọmụmaatụ nkebi okwu a gụnyelụ ndị a m ga-akpọsịsịrị unu nke mbụ n'ime ya bụ n'ime ite mmiri ị hụla ihe mere na o zughị oke maka o rughị n'isi o nwekwaghị nghọta zuru oke iji maa atụ ya ahụ bụ na ime ite mmiri gịnị na-eme n'ime ite mmiri ọ bụkwanụ na ị chọrọ ka m jee n'ime ite mmiri m jee n'ime ite mmiri mee gịnị ị hụrụ na okwu ahụ erughị n'isi ya bụ okwu enweghịkwa nghọta zuru oke nke abụọ bụ na mgbada ugwu gịnị na-eme na mgbada ugwu ị hụrụ na ya bụ okwu ezughị oke o yiwere ahịrịokwu mana o nweghị nghọta zuru oke maka na dịka ee eh ọmụmaatụ ya si wee dị ị sị na mgbada ugwu ị ga-agwa onye ahụ ihe ọ ya-eje na mgbada ugwu jee mee ma ọ bụ ihe kpọ ya eje na mgbada ugwu ọmụmaatụ nke atọ ga-abụ nke ka njili ọba ji nna anyị ha gịnị mere na ọba ji nna anyị ha ọ bụ na ị chọrọ ka okwu ya bụ okwu ma ahịrị okwu ka o nwee nghọta zuru oke ka onye ị na-agwa ọba ji nna anyị ha ghọta ihe ị na-ekwu ị ga-agwa ya ọba ji nna anyị ha o mere gịnị gịnị na-eme n'ọba ji nna anyị ha ị ga-agwa ya ihe ga-eme ka ọ ghọta ihe ị na-iji maka ya ekwu maka ọba ji nna anyị ha esikwa ihe ọzọ ọmụmaatụ ọzọ ụmụnne nwunye ya ụmụnne nwunye ya ma ụmụnne nwunye gị ma ọ nwanne gị o mere gịnị ị hụghị na ya bụ okwu erughị n'isi ọ ya mere eji akpọ nkebi okwu okwu erughị n'isi okwu enweghị nghọta zuru oke nke na-enweghị ngwaa ọ na-eyi ahịrịokwu mana ọ bụghị ahịrịokwu nke o ji abụ nkebi ahịrịokwu ọ ihe m sị ka m bịa kọwatara unu n'ụbọchị nke taa igbo ndị ọma m ji eme ọnụ ọ bụrụ na nke m na-eme dị unu mma biko atụfukwana oge gị ịgbaniri m isi aka ịkụrụ m ekwe mgbịrịmgba nọ n'akụkụ ịtụsara m ozi a ka o ruo onye ọbụla ntị echefukwene na nke a bụkwa nwa nkụzi onye nkụzi onye nkụzi igbo bi na mba ofesi detere m ozi na mgbada ihe onyonyo a ekwentị m dị n'elu ị ga-ahụ akara ekwentị m detere m ozi ma ọ bụrụ na ị chọrọ ka m kụziere gị ka esi agụ ede ma na-asụkwa asụsụ igbo igbo ndị ọma m ji eme ọnụ aga m ewetakwuru unu na ihe onyonyo na-abịa abịa aga m na-akọkwuru unu ụdịrị nkebi okwu enwegasịrị dịka esi nwee ụdịrị nkebi okwu n'asụsụ bekee enwegasịkwara ya n'asụsụ igbo igbo igbo nwere ihe ha na-akpọcha ya n'ọdịnihu aga m na-ewetara unu ya otu otu ụdịrị nkebi okwu ndị enwegasịrị n'asụsụ igbo anyị m ewetakwuru unu ụmụ okwu kọkwuru unu okwu ka nkụ o juru eju bara abara biko na-esonyere m ma ọ bụ na ị chọrọ ịnụrụcha ihe niile m nwere ikwu enwere m ọtụtụ ihe ịkọrọ unu na-esonyekwala m a ma edekwere unu ihe bụ nkebi okwu a n'asụsụ bekee a ma ede ya ede mana asị m ka m were asụsụ igbo anyị wee kụzie ya a ma ede ya ede n'asụsụ bekee n'elu ihe onyonyo a ndeewonu igbo ndị ọma m ji eme ọnụ asụsụ igbo ga-adị igbo niile bụ ofu o nwerọ karịa ibe ya ọ ka bụkwa m oji ndidiamaka chinyere ka emesịanụ